amene ndithu wawina nawo mphoto eh ku maso award kumeneku ndithu wawina mphoto ngati uh, content uh, creator kaya comedian whatever komano nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani yokhudzana ndi video imene mwaonera kumayambiriroko kunena kuti mnyamata ameneyu anafunsidwa funso kuti atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika iyeyu kodi angamulangize kuti chani eya akhala ngati nkhani yake imayenda motero nde iyeyu ndithu comment yake inali imene mwayimva kumayambiriroko zimene zitu ndithu zapereka ma reaction osiyanasiyana kuchokeranso uh, makamaka kwa anthu osiyanasiyana anthu ena akunena kuti mwanayu sanayankhule bwino ndithu zachidziwikireni kuti mwanayo sanayankhule bwino monga mtsogoleri wa dziko komanso munthu wachikulire amayenera ndithu ayankhule zinthu zabwino ngatinso munthu wosangalatsa koma inapezeka kuti wayankhula zinthu zimene samayenera kuyankhula makamaka pagulu komanso pa live ngati pamene paja so taona ndithu magulu a anthu osiyanasiyana masamba a mchezo akupereka malangizo kuti mwana iwe ukuyenera kuphunzira kulemekeza anthu akuluakulu moreover munthu amene amamusereulayo kamasereula kamatani ndi mtsogoleri wa dziko lino mmodzi mwa atsogoleri amene ndithu amakondedwa kwambiri ndi amalawi so zimenezi ndithu zabweretsa ma reaction osiyanasiyana taonanso ndithu a makamaka anthu amene anapanga mwambo umenewu wa ma awards a maso awards anabwera ndithu poyera kuti panali ziganizo ziwiri zimene amafuna achite pa mwana ameneyu chiganizo choyamba ndi chomulanda award imene ampatsayo chiganizo chachiwiri ndi chomuthandiza kumpititsa ndithu kwa anthu awiri atatu kuti ampatse uphungu wa mmene angamachitire handle uh, zinthu zake so amenewa a maso awards aona kuti ayi asamulande mwanayo ah, makamaka award imeneyi mwina tingoti tu mwana eh, tifuna titchule pano zaka zake anthu akunena kuti ndi mwana wa zaka zokwana 12 ndipo amapanga ma video osangalatsa pamene mmapezeka ndithu ma, ma social media mu masamba a mchezo ma video ake si osowa kungosecha kuti mahempe abwera ndithu ma video ake ndipo muonera museka ndi mwana ndithu oneka kuti luso lilimo komano mwina angofunika guidance komanso ah, mnyamata amene amapanga amamupanga manage mm, ah, mfana ameneyu ya anapepesanso ku mtundu wa malawi kuti ya iyeyu samadziwa chilichonse kuti mwana ameneyu akhoza kuyankhula zinthu ngati zimenezi kotero kuti wapepesa komanso akupempha malawi kuti ampatse second chance chifukwa Akadalibe ndithu ndi moyo mumudziwabe mnyamata wa zaka 12 ndi nthawi yoti munthu umapanga mess up uma kaganizidwe kamadzakhalabe kenakake komanso anthu ena kuonjezera na kuti mwanayo anaoneka kuti anakondwa kwambiri mukudziwa inu nkhani ya mawadi ndi komanso kusa- kutengeranso kuti ndi mfana so nkhani yake ikuyenda motero komano sitinamvepo kuyankhula kulikonse kuchokera kwa akuluakulu a chipani chimene cha dpp eya mwina amene amayankhulira chipani chimenechi kapena amene amayankhulira boma kuti kodi ngati uthenga umenewu aumva achilandira motani koma tikukhulupirira kuti nawonso ndi anthu amene amvetsetsa kuti munthuyu ndi mwanayu ndi wachichepere akadakhala munthu wamkulu woti be ndithu kaganizidwe kake ndikokuthwa kozama tikananena kuti yayi pamenepo ponde ndi ina yake komabe mwanayo tiyeni timpatseni ndithu uh, mwayi wina kuti timve kuti kodi zinthu zake ziyende motani eetu kutereko chimene tabwera pano choti tingofotokoza nkhani yokhudza mnyamata ameneyo amene ndithu anayankhula zinthu zosakhala bwino zokhudzana mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika tapangani subscribe like comment komanso share chifukwa pano pa chanelo chimene cha nkhani zanu mwa dzina lake timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kotero kuti cholinga chathu ndikufuna kuphunzitsana kuunikirana komanso kuthandizana zinthu ziwiri zitatu until kanthawi kena pomwenso tibwere ndi nkhani zosiyanasiyana ah, tingoti mwakoma nonse zikomo